OK, Dia daoibh a chairde, agus fáilte ar ais don seachtain ghearr seo. Beidh muid ag plé an ceacht atá le déanamh agaibh ar fad ar an gCéadaoin. So, a haon A agus C, beidh sibhse ag déanamh é seo ar an gCéadaoin ag ceathrú chun a trí, agus beidh B agus D ag déanamh é seo ar an gCéadaoin ag fiche tar éis a haon. So, tá sibh ar an lá céanna an seachtain seo. Now, an rud faoi seo is. Mar is eol daoibh, caithfidh sibh féachaint ar an bhfíseán seo, so má tá sibh ag éisteacht liom, tá sibh ag féachaint air, ach tá rud éigin deacair ag teacht suas, so b'fhéidir go mbeadh ort dul tríd an rud seo cúpla uair go dtí go dtiocfaidh sé sin isteach i do cheann. So, em, tá an ceacht le déanamh anseo agus tá an bhfoirm anseo agus beidh an nasc don YouTube ansin. So táimid ag féachaint isteach ar Ceacht 1. má osclaíonn sé. So. Tá cúnamh sa bhreis as Béarla ar leathanach 159 ach ní dóigh liom go mbeadh sin ag teastáil daoibh. Link don físeán. D'fhág mé an seancheann isteach ansin, just gheobhaidh mé réidh leis. So beidh mé ag cur ansin, cosúil le sin. Agus tar éis féachaint ar an bhfíseán, freagair na ceisteanna ar an bhfoirm thíos. So tá na foirmeacha ansin. So, tá muid ag féachaint ar an tuiseal tabharthach inniu. Ok, so tá siadsan ag féachaint ar an tuiseal tabharthach ar leathanach 159, an dative, an tuiseal tabharthach. So an tuiseal tabharthach is tuiseal eile. Tá an nominative déanta againn, sin an tuiseal ainmneach. Tá an accusative déanta againn, sin an tuiseal cuspóireach, so sin an duine atá ag déanamh é. agus an duine atá ag fáil gníomh an briathar. Inniu tá muid ag déanamh an dative, so athraíonn sé arís. So, sa, sa tábla seo, agus tá cuid den tábla seo déanta againn, em, tá, tá seo an-glitchy, tá OneNote an-glitchy anocht ar chúis éigin, tá sé ar fud na háite. So, leis an tábla seo, tá sin an focal an. an t-alt, an focal an so, you know, an, an madra, an cat, an cara, so an focal an. So má tá an focal firinscneach sa nominative beidh sé der, má tá sé firinscneach san accusative beidh sé den, ach rud nua dúinn, má tá sé firinscneach sa dative beidh sé dem. Now níl a fhios agam cén fáth. bhfuil an T ansin nó go bhfuil seo ag pleidhcíocht mar atá, atá sé. So an rud céanna leis na focail baininscneacha ansin. Má tá an focal an a úsáid againn leis an leagan baininscneach, deirimid die, die Frau.

So just athraíonn an focal a úsáidtear don alt ag brath ar an tuiseal agus, dar ndóigh, ar an t-alt, ar an, ar an inscne freisin. So, má fheiceann muid ar sin, so seo just an Dativ ina aonar. Má tá an focal an ag teastáil uaim, sin, le focal firinscneach is dem, le focal baininscneach is der, le focal neodrach is dem agus le focal san iolra sin den agus an n, tiocfaimid ar ais chuige sin. Má táim ag iarraidh an t-alt, ní an t-alt, t-alt éigeantach, yeah, an t-alt éigeantach, so sin an a as Béarla,

em bhuel ní féidir leat ein a chur san iolra sin an chúis but just má feidhmíonn sé mar ein faigheann sé an E N agus ansin beidh muid ag féachaint ar na eh po possessive pronomen em na na forainmneacha pearsanta so sin mo so mein agus ansin má tá an rud atá leatsa. Má tá sé firinscneach sa Dativ beidh sé meinem. Má tá an rud gur leatsa baininscneach agus sa Dativ, sin meiner. Má tá sé neodrach, sin meinem agus má tá sé san iolra, sin meinen agus an n. So sin cosúil le má táim ag rá em. le mo dheaid. Sin, tá an focal dad, Vater, sin firinscneach, agus ansin beidh mé ag rá mit, so sin an Dativ, so beidh mé ag rá mit meinem Vater. Má tá mé ag rá go bhfuil mé le mo mham.

agus má táim ag rá go bhfuil mé ag dul le mo pháistí, ansin is die Kinder, sin an iolra ar páiste, die Kinder, but then ag cur sa Dativ é, beidh sé mit meinen Kindern. So, seo just an riail ó thaobh an iolra de. So, cuireann tú n leis an ainmfhocal. san uimhir, má tá sé san uimhir iolra, sa tuiseal tabharthach, sa Dativ. So sin an chúis go bhfuil an N ansin, N ansin. Dáiríre tá sé anseo freisin. So, ó, brónsies, tá mé ar fud na háite, plus agus N. Alright, so, bhuel féach ar na samplaí seo agus ansin rachaimid tríd na forainmneacha pearsanta. So, sampla, der Hund, is focal firinscneach é seo an madra, der Hund, an madra. Ach an réamhfhocal mit, oh, rinne mé dearmad ar sin. So, úsáidtear an dative tar éis réamhfocal áirithe agus tar éis briathra áirithe. Agus beidh muid ag foghlaim na réamhfhocal agus na briathra sin agus iad sin ag teacht suas. OK, so inniu beidh muid ag féachaint ar na réamhfhocail mit und von, le agus ó. Brón orm, rinne mé dearmad air sin. So, der Hund, firinscneach. Mit, sin réamhfhocal a thógann an tuiseal tabharthach. So conas a deirim as Gearmáinis leis an madra? So cuirim mit leis an focal Hund, so mit agus der Hund, ach caithfidh mé an focal seo a chur sa tuiseal tabharthach, caithfidh mé an focal Hund a chur sa tuiseal tabharthach, mar anseo tá sé sa nominative, agus níl mé ag iarraidh an nominative, tá mé ag iarraidh an dative. So an freagra ceart, mit, má feicim ar seo firinscneach,

Mar sin, von agus die Oma, von agus an mhamó. Caithfidh mé an focal seo a chur sa tuiseal tabharthach, an focal mamó. Mar sin, an freagra ceart, von der Oma, agus má feicim ar an gclár seo, focal baininscneach sa dative don t-alt sin der. So, oh, so sin. von der Oma, ach ba mhaith liom a rá ó mo mhamó, ní ón mamó. Mar sin, deirim von meiner Oma. So, Á, Oide, cá bhfuil an meiner tagtha ó? Bhuel, as Gearmáinis, tá a fhios againn gur féidir linn rá an, sin as Béarla the, ein, sin as Béarla a, oder mein. sin as Béarla 'my'. So tá an liosta dos na em na focail sin, na em forainmneacha pearsanta anseo. So 'mo' as Gearmáinis sin 'mein' agus an deireadh ceart. 'Do' sin 'dein' agus an deireadh ceart. 'A' sin eh 'sein' leis an deireadh ceart, 'a' baininscneach. sin ihr. ár sin unser, bhur sin euer, a san iolra, sin ihr agus a go foirmiúil, sin Ihr le I mór. So mo do a a ár bhur a. Agus ansin braitheann an deireadh ar an bhfocal atá ag teacht tar éis é sin.

So anois is féidir é a thrialliú. Agus beidh sé casta, bhuel tá sé casta, tá 'fhios agam, beidh sé deacair. Ach seo an bhfoirm atá le déanamh. So i dtús báire caithfidh tú an freagra ceart a roghnú. Agus ansin beidh ort an freagra a scríobh. So má feicimid ar an chéad ceann. Ich bekomme Taschengeld von rud éigin Vater. Now táimid ag rá mo. So an focal do mo, sin mein leis an deireadh ceart.

agus táimid ag iarraidh rá a. So, faigheann mo chara Anton airgead ó a thuistí. So, it's a sa masculine. So, táim ag caint faoi an leagan a téann le buachaillí ó thaobh a de. So, sin a is sein agus tá an focal Eltern san uimhir iolra because it's na tuismitheoirí.

mamó. So it's cailín atá ag fáil é, so it's baininscneach. So beidh mé ag lorg an focal a, baininscneach, so sin ihr. Arís níl 'fhios agam cén fáth nach bhfuil seo ag obair mar is ceart. Ok, so sin baininscneach agus ansin,

Agus bhuel déan ceann eile le chéile agus beidh sibh i bhur n-aonar. Wir bekommen Geld von Onkel Matthias. Now tá muid ag rá ár so faigheamar airgead ónár n-uncail Matthias. So an ár ansin, an focal do ár, síos anseo, sin unser.

So, ansin, déanaigí gach ceann. Ooh, chuir mé an wrong ceann, cos féach, sin san iolra agus tá an N ag an deireadh. Agus sin san iolra agus tá an N ag an deireadh. So, ansin, just brúigí ar submit agus ansin beidh sibh críochnaithe d'inniu. So, sin an ceacht. Tá 'fhios agam go bhfuil sé deacair, tá 'fhios agam go bhfuil sé casta, beidh muid ag déanamh é seo arís is arís is arís. Ach bainigí triail as na ceisteanna sin agus feicfimid cá bhfuil sibh níos deanaí. So, auf Wiedersehen, auf Wiederhören.